Now bhí faitíos ana-mhór i ngach aon tír faoin dteilifís nuair a tháinig sé chun tosaigh, agus mar a chéile bhí sé seo in Éirinn. Bhí gach éinne tugtha dul go dtí an cinema ag an am, agus bhí faitíos ana-mhór ar dhaoine, ní thiocfaidh éinne go dtí na cluichí má bhíonn siad le feiceáil. Sin é an chúis, an t-aon cumann spóirt in Éirinn a ghlac le cluichí a bheith beo ar an aer ag an dtús ná Cumann Lúthchleas Gael. Ní raibh muintir an tsacair ná an rugbaí sásta rudaí a chur amach beo. An t-eagla a bhí orthu, mar a bhí i ngach aon áit. Bhí sórt faitíos ar Chumann Lúthchleas Gael agus an socrú a deineadh an chéad lá go nglacfaidís le craoladh beo cluichí ceannais Lá 'le Pádraig, cluichí an Bhóthair Iarainn idir chúigí a bhí agus na cluichí leathcheannais. agus ceannais de Craobh na Mionúirí agus Craobh na Sinsear gan aon cheann eile, ach bhí coinníoll eile curtha leis, go mbeadh caoga fán gcéad den dtráchtaireacht i nGaeilge, now rud mór ab ea é sin, é sin a chur isteach. B'fhéidir gurb é sin a thug uchtach do dhaoine, bhuel, glacfaimid leis, beidh Gaeilge ann. trioblóid ansan conas a dhéanfaí é agus an socrú a deineadh ná go labharfainnse i nGaeilge ar feadh deich nóimintí, Seán Óg Ó Ceallacháin ar feadh an céad deich nóimead eile i mBéarla, mise thar n-ais arís agus mar sin go deireadh na himeartha. Mar sin a bhí ann i 1962 agus 63. ach dáiríre ní raibh sé sásúil. Ach bhí an coinníoll ann caoga fán gcéad agus do bhí smaoineamh iontach ag duine éigin, ní heol d'aon duine cérbh é, do mhol sé go ndéanfaí craoladh go hiomlán i nGaeilge ar chluiche na mionúr, sin caoga fán gcéad. agus tá sé mar sin ann. Is trua nach bhfuil sé imithe comh hard le seachtó cúig fán gcéad. Now sin rud amháin a rith liom. Now, luaigh Micheál Ó hEithir ansin. Is dóigh liomsa an píosa iontach tráchtaireachta a dhein sé i nGaeilge ar an cluiche sin agus an Dún ag imirt. Is dóigh liom gur i stiúideo a deineadh é sin nuair a bhí an cluiche thart. Ach bhí sé an-Ghaelach, Gaeilg ar fad, scolaíocht tré Gaeilg a bhí aige i Scoil Uí Chonaill. Agus is mó uair gur labhramar Gaeilg lena chéile agus bhí an-mheas aige ar an nGaeilg. Ná do luadh Tommy Murphy ansan. Tommy Murphy a bhíodh ag imirt le Laois cé gur an-ghar do Bhaile Cheatharlach a rugadh é. Bhí an-aithne agam ar Tommy. Is do chonac ag imirt é, cé gur fear a thosnaigh ag imirt i lár na dtríochaidí. Ach bhí úncail liomsa go raibh cónaí air i bPort Laoise. Cigire scoile a bhí ann. Is uair éigin a chuas chuige ar chuairt ar mo shlí go Bleá Cliath, dúirt sé liom caithfidh tú fanúint go dtí tráthnóna amáireach mar beidh Tommy Murphy ag imirt. Bhí ainm in airde air, ach bhí sé imithe san aois an uair seo, b'fhéidir 51, 52 timpeall an ama sin. Bhí sé ag imirt mar fhoireann sóisir, agus do cheapas go raibh sé go holc. Ach do bhí aithne agam air. Ní raibh aithne air nuair a bhí deireadh lena ré. mar níor bhuaigh Laois mórán agus nuair a roghnaíodh é i lár na páirce ar fhoireann an chéid. Bhí a lán daoine ag rá cé hé Tommy Murphy? Cé hé Tommy Murphy? Daoine, daoine a bhí i bhfad níos óige ná mé. Ní raibh mórán cloiste acu mar gheall air. Agus bhí daoine ag rá luadh ainmneacha eile gur chóir bheith ann agus luadh ainm,

Cé casadh orm i Sráid Uí Chonaill ach mac le Paddy Kennedy. Agus an chéad rud a chuireas ceist air ná, Cad a cheap tú den fhoireann an chéid a fógraíodh aréir? Agus ní freagra a thug sé orm ach dúirt sé, Nuair a bhí m'athair beo agus nuair a bhíodh sé ag iarraidh peil a mhúineadh domhsa. Bhíodh sé i gcónaí ag rá, An fear is fearr a chonaic mise ag imirt riamh, nó an t-imreoir is fearr gur imir mise air riamh, comhfhios, bhí iontu, Tommy Murphy duit. Agus b'in údarás a dhóthain, fear a bhí ag imirt air, go raibh aithne aige air, agus dúirt sé, chríochnaigh sé le rá, Dá mbeadh m'athair beo, bheadh sé an-bhródúil inniu. So, an-pheileadóir ab ea é, cé nach raibh bonn uile Éireann nó aon rud cosúil le sin aige. Tá, tá cúpla ceist agam id thaobh. Tá's agam go mb'fhéidir go bhfuil sé cloistí ag cuid de na daoine anseo cheana agus tá daoine ann b'fhéidir nach bhfuil sé cloistí acu. Tá scéal suimiúil agat uimhir a haon faoin gcéad tráchtaireacht nó an gcéad tástáil tráchtaireachta is dócha a dheinis ariamh. A mothaím sin. Sea.

Mhóraimh. An t-aon rud i nGaeilge d'fheiscint. Agus is mór atá gearán déanta agam mar gheall air. Bíonn 80,000 agus breis i láthair ag na cluichí móra. Ní Gaeilgeoirí a lán acu, ach ba bhreá leo Gaeilge d'fheiscint. Ach níl aon Ghaeilge le feiscint. Tá sé le feiscint in áiteacha eile ar fud na háite, seomraí gléasta agus rudaí cosúil le sin, ach ní fheiceann na sluaite a thagann anso iad san in aon chor. Ba bhreá liomsa dá mbeadh oiread Gaeilge le feiscint agus Béarla. Ní bheadh aon rud agam in aghaidh an Bhéarla ach ba chóir go mbeadh i bhfad níos mó Gaeilge le feiscint. Now bhíos ag caint faoin bhfógra ag tabhairt cuireadh do dhaoine teacht anso ar an nDomhnach. Luadar geata éigin go bhféadfaí teacht isteach saor agus go bhfaigheadh daoine triail mar thráchtaire ar chluichí Gaelacha. Do thaitin sé linn teacht isteach go Páirc an Chrócaigh saor seachas díol airgead chun teacht isteach. Agus tháinig timpeall deichniúr. Is cosúil go raibh fógra mar é in áiteacha eile mar tháinig roinnt daoine ó Ollscoil Átha Cliath agus bhí slua breá mór faoin sean-ardán Uí Ógáin sin ardán adhmaid a bhí ann. Bhíomar go léir mar a bheimís anseo anois ach nach raibh aon radharc ar an bpáirc. Dúradh linn go bhfaigheadh gach aon duine cúig nóimeataí. Bhí dhá chluiche ann. Is de réir a chéile ansan glaodh ar dhaoine dul amach cúig nóimeat duine eile agus bhí a lán díobh imithe nuair a tháinig mo thuras-sa. Now cluiche iomána a bhí ann agus ní fhaca cluiche iomána riamh i mo shaol roimhe sin. Ní raibh aon iomáint i nDaingean Uí Chúise agus ní rabhas riamh in aon áit i gCiarraí ach i nDaingean Uí Chúise gur fhágas é an chéad lá. So iomáint a bhí ar siúl. Ach bhí a fhios agam na daoine a bhí ag déanamh breithiúntais ar na daoine a bhí ag caint nach raibh aon radharc acu ar an bpáirc. Agus dúras liom féin An t-aon botún is féidir leat a dhéanamh ar an raidio ná bheith id thost. Bíodh rud éigin le rá agat i gcónaí. Sea, thosnaíos ag caint faoi rudaí a tháinig isteach im cheann ach d'aithníos duine amháin. Bhí sé ag imirt sa chúl seo sa chéad uair a bhí san. Tadhg Ó Muirthile, bhí a athair sa bhanc sa Daingean. Bhí aithne agam air, ní raibh fhios agam gur iománaí a bhí ann ach bhí a athair mar is dóigh liom ó Thiobraid Árann nó áit éigin. Bhí iomáint aige nuair a tháinig sé go dtí an Daingean.

cuid mhaith tráchtaireachta as Gaeilge agus i nGaeilge i mBéarla go sainmheasctha. Ní foláir ná gur tharla eachtraí greannmhara dhuit agus ar do shlí agus go mbíodh daoine ag rá rudaí áirithe leat a bhí. Ó do bheadh, bhuel tharlaíodh rudaí neamhghnáthacha ar an bpáirc. Is cuimhin liom lá go raibh Dún na nGall ag imirt. Tógadh duine den bpáirc agus tháinig duine isteach agus uimhir a 30 ar a dhroim. is ní raibh aon uimhir a tríocha ar an gclár. Ní raibh aon ainm níor aithníos é. Tógadh den bpáirc é tamall ina dhiaidh sin, tháinig duine eile isteach is uimhir seacht, uimhir a tríocha bhí ar an, tháinig triúr ar an bpáirc agus uimhir a tríocha ar an.

Ó ionad amháin b'fhéidir an t-am seo den bhliain nó rud eile. Ní raibh aon bhosca ann ach ba chuma liomsa, bhí cathaoir agam in aice leis an dtaobh líne. Is bhí an cluiche nach mór réidh le tosnú. Tháinig an duine seo, sheas sé os mo chomhair, táim blianta fada ag feitheamh le bualadh le duine ón áit ina bhfuil tusa, Radio Éireann. Bíonn siad i gcónaí ag caitheamh anuas ar an iarthar. I gcónaí. Agus dúrtsa cad tá i gceist agat. Cuir an raidió ar siúl ar aon lá. The rain is spreading from the west. An mbíonn sé ag teacht ón treo eile riamh? Ó ní bhíonn, sin é an áit ina bhfuil sibhse. Agus dúrtsa leis ansin,

nach mbeadh aon Ghaeilge acu nó a bheadh ar bheagán Gaeilge. An mbídís ag gearán faoi do chuid Gaelainne. Ní bhíodh, dáiríre, agus níor chuala éinne riamh é. Chraolas cluichí na mionúr ó ar feadh blianta fada, ó seasca ceathair is dóigh liom go dtí ochtó ceathair, agus níor chuala aon ghearán riamh faoi tráchtaireacht i nGaeilge. Leis an teilifís tá sé le feiscint b'fhéidir ag daoine agus déarfainn gur thaitin sé le daoine nach raibh Gaeilge acu fiú amháin. Is breá liom go bhfuil sé ann go fóill cé gur deineadh cúpla iarracht ar deireadh a chur leis mar do bhíos go mór ina choinne sin agus fágadh ann é buíochas le Dia. Agus dar ndóigh bhíodh daoine ag éisteacht leis an tráchtaireacht i nGaeilge nach raibh focal Gaeilge acu. Ó do bhí, gan amhras. Tá scéal ag Gearóid Ó Tuathaigh ag inseacht dúinn anseo inniu faoi fhear a thagadh isteach ag a theach féin i Luimneach agus bhí tú ag craoladh sílim cluiche ceannais an Oireachtais a bhí ann agus bhíodh an fear seo, dugaire a bhí ann agus thagadh sé isteach tigh Thuathaigh chuile thráthnóna ar a bhealach ar a shlí chun a chuid oibre ach bhí tú ag déanamh tráchtaireachta ar cluiche ceannais an Oireachtais sílim go raibh Loch Garman ag imirt agus Tim Flood ach.

Iománaí le Loch Garman ba ea é. Bhí sé ann nuair a bhuadar Craobh na hÉireann i 55, 56 agus cathain a bhuadar arís an ceann ina dhiaidh sin? Nócha sé. Tríbh a bhuadar ceann eile roimhe sin. Ó, seasca hocht. Sea, ach bhí trí bhonn uileÉireann aige san iomáint. Bhí iliomad boinn aige i gcomhair madraí caorach. Bhí sé uimhir a haon in Éirinn. Bhí boinn domhanda aige le madraí caorach comh maith, agus théadh sé ar fud na cruinne, Astráil agus gach áit, agus bhí boinn uileÉireann aige leis an banjo comh maith. Trí rudaí éagsúla a bhí boinn uileÉireann. Is mó uair a bhíos ina thigh agus

an Oireachtais. Bhídís ann le linn an Oireachtais agus bhíodh an tOireachtas i gcónaí i mBleá Cliath. Agus is cuimhin liomsa cluiche ceannais an Oireachtais bliain amháin go raibh os cionn 40,000 duine ann. B'fhéidir gur Loch Garman agus an Clár a bhí ag imirt agus bhíodh cluichí iontacha ann. Ach de réir a chéile deirtear nach bhfuil in aon rud ach seal. Cluichí an Bhóthair Iarainn bhíodh sluaite abhalmhóra ag freastal orthu.

agus cuimhin libh Lester Ó Riain. Bhí sé go hiontach, ach bhí sé sin de ghlanmheabhair aige ó bhí sé deich mbliana d'aois. Mar dúirt múinteoir leis, bhíodar ag caint faoin amhrán a bhí ann, agus dúirt sé, Lá éigin b'fhéidir go mbeadh duine agaibhse mar chaptaen ar Chill Chainnigh. agus ag an am sin do scríobh sé amach, bhíodh athair Lester ag imirt comh maith tráth, do scríobh sé amach agus bhí sé aige ar eagla na heagla. Ach ba chóir go mbeadh sé, nuair a ainmnítear duine mar chaptaen, is dóigh liomsa agus molaim é, gur chóir d'Oifigeach na nGaeilge, na Gaeilge sa chontae sin, labhairt leis. Beagáinín Gaeilge Domhnall, is féidir an dualgas a ghlacadh air féin an ghné. Sílim le cúram na Féinne a thabhairt don Chumann Lúthchleas Gael go bliaintiúil go scríobhtar amach ag gach contae agus ag na hoifigigh Gaeilge agus go ndeirtear leo gur cuid dhá gcúram a chinntiú go labhraítear oiread Gaeilge ag glacadh coirn agus rudaí mar sin agus dháiríre ní féidir a bheith amuigh leis an bhfuip chuile lá ach dá ndéanfadh chuile dhuine a dhualgas tá mé cinnte go n-aireodh muid níos mó na ach ach ní cheal iarrachta ó Pháirc an Chrócaigh ag iarraidh orthu Gaeilge a úsáid mar tá's agam féin ar an gcoiste a raibh mé féin mar chathaoirleach air le trí bliana anuas chuile bhliain gur chuireamar ní amháin iarratais amach ar chontaethe agus ar chúigí ag iarraidh go dtarlódh sé sin ach is minic a chuir muid amach b'fhéidir nodanna beaga nó cúnamh beag lena chur le chéile. Bhfuil aon cheist ag aon duine eile? An plé seo bhíodh ar ball an Chraobh Chúige, an Corn Mhór Iarainn. Bhí tuairim de chuid agamsa agus b'fhéidir a bhí muid tuillte fá phlé agus go bhféadfaí é sin a athnuachan ach gur foirne le Gaeilgeoirí amháin a bheadh sna foirne agus go mbeadh á rá gur cluiche cúigí le imreoirí le Gaeilge amháin a bheadh ann. agus thug sé deis ar bhealach go mbeadh an teanga luaite le contae nó luaite le cluiche mór agus go mbeadh feisteas an chúige á chaitheamh go bródúil ag duine de do thuairim? Is dóigh liomsa gur chóir aitheantas a thabhairt do gach aon rud a moltar. Níl aon rud mícheart le rud a thriail agus go dteipfeadh air. Ní peaca é gur chóir rudaí mar sin a thástáil ar an iad féachana Brody ach b'fhéidir go bhfuil an iomarca cluichí anois go bhfuil Aon rud eile? Bhuel, ceart go leor, a chairde, tá mé fíorbhuíoch go bhí a lán maisiúrtaí agus